this ama egwu platform or such bụ ihe karịa bụ na ọ bụrụ na a na-air ya on TV we could gather people you know and sit down and talk about it na-esi enwe eh, MTV Base eh, this thing discussion and eh, all those things ma ọ bụ ọbụgodị na onye Amarachi nọ eh, na-anọrọ nso e- e use those screen enwego na a na-emezi onye esi eme ya na-eyuzukwa vi- eh, eh, video wee mekwa the teleconference Yeah. mana ndị be anyị na-afụta ihe ọbụla anyị na-eme as local okay na ama egwu na anyị na-eme Monday anyị eme Mon- eh, downtown countdown countdown ahụ bụ for egwu ndị na-akpọ na south east and egwu ndị na-abụ ọzọ from the south east on Wednesday anyị enwe nke anyị kpọrọ spotlight spotlight na- eh, na-agba ọkụ eh, is- ọ na spotlight eh, a new a new kid on the block like a young talent ka na-apụta o nwere ike mbọsị a anyị profaịlụ ife kọọ maka ife kọọ maka jeriq kọọ maka ndị ndị na-apụtacha apụta ndị ka na-agbagote then on Fridays bụ mbọsị anyị ji akọ maka ndị ochie our our legends ọsadebe ọzọemena nwa nsugbe anyị kọta ha niile ọnụ then on Sunday akpazi ụdị nkata anụnwa and the importance of this nkata bụ ka anyị mekwa the enlightenment ka anyị gwakwa ndị mmadụ na enwe a strong need for us to establish a structure here ị ma most of the things nọ here na south east bụ ihe eji eme politics i jee redio redio eh, eh, redio station nke a ọ bụrụ ihe eji eme politics i jee nke anụwa ọ bụrụ sọsọ announcement ka a na-eme ya so anyị nwa chọọ ka anyị kọwapụta ha na enwe need talent nọ here erika i jee n'Instagram o nwe nke eh, slimcase onye yoruba na-adị emewe ọ na-enye platform for rap for rap and ịgụ egwu ma ụmụ nwaanyị anyị niile ma young artist ndị Igbo rute dị ị fụ ihe ha na-agụ n'ọnụ fụ ihe ha na-rap wee na-ajụ kedu ebe ndị be anyị nọ kedu ebe ndị be anyị ji ego nọ kedu ihe mere na ya ga-enwe ike inwenwu e, e, e, redio steshọn dị ka Sound City or Hip TV bụ onye Igbo nwe ya ga na-epromote Igbo talent and Igbo creative kee ka a ga-esi mee enwe event na south east hip tv enyere ọkụ from from eh, eh, eh, lagos bịa ebe a ha shootuo ya enweghị redio station bụ bụ eh, music eh, station or tv station bụ for music ma ndị niile si lagos wee bịa olamide ha ma ndị niile si lagos wee bịa ha ga-enwe ebe ha ga-eje tour ha ga-eje redio tour mana ọ bụrụ na e nwere eh, ihe dịka all these eh, radios tvs bụ ndị igbo nwe ya bụ igbo talent ka ọ na-epefọm ị fụ na olamide ga-eme ọ bịa na ọka pefọm taa ọ bụ na ama egwu ka anyị were na ama egwu abụgo tv steshọn ma redio steshọn olamide ga-abịa ama egwu anyị ajụọ ya ajụjụ kee ka i si laiki ọka ị laikiri nri anyị ka ya asụsụ igbo ị ga-asụrụ anyị ị ga-asụ o nwe ihe ị mụtara n'igbo mana o nwe ihe dị otu anụ ọ na-eme ha sikwa Lagos bịa ha nta baa flight nawa e nwere ihe dịka na a na-adọkumenti just like Casey said our ma- masquerade ma ọ bụ our eh, eh, kedu m afa ya our festivals o wee bụrụ ya o wee bụrụ ya so anyị wee na-asị Casey ị ka nọkwa ya nwanne ehe anyị wee na-asị eh, eh, eh, kee ka a ga-esi wee gbawa onye ukwu wa kee ka a ga-esi wee nyere aka kee ka a ga-esi wee nyere aka ime ihe a nwanne how do we do to bridge this gap kee ka anyị ga-esi wee mee close this gap ga-eme eh, doing the business and repping the culture ọ ga-abụ onye nọkwa na East na-eme the business na-erep the culture o nwee hope na na eh, eh, obere ihe obere oge na ihe ga-emewe na ndụ ya na ụwa ga-anụ onu ya ọ bụrụ obere oge ọ kwakọlikọ ihe o nwere jewe Lagos kee ka a ga-esi wee bridge this gap gbawa onye ukwu ụwa Unu ebridge, first of all, unu ebridgego the, the gap already because Okay. because every problem, anyị ga-akụlụ onwe anyị aka nwayọ nwayọ na obere oge the, the problem for every problem, for every problem, the solution Mm. starts with conversation. This is the conversation where nkata ya ka anyị na-akpa kịta ọ otu e si akpa nkata a na-atụkọta alo ọnụ ma ka a ga-esi wee solve the solution it is not this problem abụrọ a one person problem Ọ eziokwu. You know, it's an inclusive, it's an Eziokwu. all problem. Both people from the government, private individuals, and everybody. It is, see, look, onye onye mee nke ọ ga-eme,

ihe a bụ serious case of acute uh, inferiority complex na ị mago ị ga-asị m dressịa corporate ị na-expect ka anyị yilu suit mana anyị yilu like isi agụ eh, or another traditional regalia ị sị m na m yiro corporate Are you, attire are you going to church or are you going to traditional marriage? understand but Wedding, ihe a wedding. na-erikwa ndị mmadụ traditional akwa onye ọcha ka ị sị mụ yilu a

ka ọ na ndị be anyị achọrọ iteki iteki that risk of eh, ijeje ijebe na nke radio station ma ọ tv station maka for example ihe m nọ na-asị then bụ na eh, ihe dịka zoro eh, ihe dịka olamide ha ma ọ- all those all those uh, artists from the west ha bịa na ala igbo meta show enwero like a documentary enwero like ebe ha ga-eje like a radio tour or ọ bụrụ na ọ nwee ihe dịka tv station dịka hip tv ma ọ bụ sound city enwere na ala igbo nke onye igbo nwe na-eshowcase igbo talent ha kwesịrị ime emecha ihe dị ka show ha bịa n'Ọka ma ihe na ma Enugu ma Abịa ma Owerri ma Ebonyi Abakaliki ha enwe ihe dị ka small radio TV tour mgbe ha ga-abata jụọ ha ee kee nni ị kacha like na ala Igbo nwee ke Igbo mmụta unu agwa anyị kedu and enwero that eh, eh, eh, neb- that environment that ino tin ga-eme a chọọ ime show na ana Igbo e si Lagos kpọrọ ndị ga-akọva ya ma ndị ga-ebu equipment ma stage ma everything bịa ọ na ndị be anyị na-atụ ụjọ kasị o socha na ihe anyị na-agba ihe anyị na-ekwu maka ya taa kedu ihe mere our artist talent anyị nwere i jee na Instagram o nwere nke Slimcase na-eme ọ na-enyeta ha platfọm ha ana-arap Slimcase onye Yoruba ma ụmụ nwoke Igbo ma ụmụ nwaanyị Igbo ụmụazị na-agụ n'ọnụ ma ndị a na-ata gịta

to please, you know, trying trying to be in the secular gịnị nwanne ka m mee ka ka ka ka ndị a ga-echikwa again o nwee ihe m na-agwabu onwe m and ihe a bụ ihe dugide m wee ruo kịta

Broadcasting okay. is your ability to spread the word or the message or whatever. Broadcast it. Ndị ụwa nụ ya. Kedu ebe kacha agbasasị ozi karịrị social media kịta? Ọ oh, social media o nwere ebe ọzọ. Instagram, Twitter, Facebook. Kedu kedu steeti steeti TV maọbụ redio ị ga-asị gị kịta na ị gbanye ha na o zuru mba ọnụ? mana ị hụrụ ama egwu anyị na ha eme ọ dịghị ka mm. o nwee ka ọnọdụ ama egwu nọ kịta na ọ dịchabe mma na o kwesịrị ka e wepụta ya na tv nna ihe ị ga na-emezi bụ ịkụrụ egwu azụ maka na ama egwu anyị na ha egosi kịta ga-agbaso mmadụ nwere ike binye na ka m weli ya e, kedu kọntrị m ga-akpọ afa ọ bụrụ ijipt o kiriba ama egwu mm. maka na ọ dị na soshal midia o binye na soshal midia o binye n'ebe ọbụla aka ya ma na india o kiribe ama egwu mana ọ bụrụ na onye eh, ka m jee na Anambra TV ka e gosi ya ebe ahụ ka ha gosi m na m na-eme ọfụma ka ihe ị na-emezi ịkụlụ egwu azụ maka na emechi anya ọkụlụ emere m brọkastin ruo na tv ruo na redio nobody knew Amarachi Akanu ọ eziokwu na ana m ekwu ya mgbe ahụ na-eme mana hmm. ebe wee na o metala mgbe m hapụziri redio wee pụta na ọ jee na soshal midia redio ndị mmadụ na-asị ma m emekwa ihe m melụ na ọ jọka kedu ka m ga-esi hapụ midia steshọn that is supposed to sell me pụtaba wee bịa n'ebe ihe a na-ekwu na social media if you know how to use the social media you are you are good i chewe tv na redio ma ụmụ ihe ndị a so all this thing of trying to please ị ga-eje igbo conference a sị gị na e nwere igbo conference n'ala igbo e jiri bekee sọsọ bekee ka a ga na-asụ

ibido dịka ka esi kwuo mee nke ị ga-emenwu mm. ebidoro nke m ga-emenwu maka na agbagide m mbọ ka m ma ma o nwe ka a ga-esi nyelu m aka nye m platform ime mm, okwe mm. m jebe yiri akwa kemgbe m bịara ebe a nụwa nkwasị anyị oyi adebe nnukwu uwe sikịta oyi adebe nweyile aka nwe na-aga ije yi na-efe n'isi maka na onye fụgo na-ene anya nya ihe fọzị bụ ka m were abụba tụnyezie n'isi maka na ka ị na-eme ya ka a na-ekele gị ka ị na-eme ya ka a na-ajụ gị o oh, kedu ihe bụ ya iwesi anụ aka we call it aka isi anụ aka aka ọ ga-akpọtarịrị ya ọ ga-akpọtarịrị ya hmm. so ọ bụrụ na enwere m afa bekee azagide ma taa ma echi aha bekee m ka mama m na ụmụnne m na-akpọ maka na ọ ihe kpọwara m mgbe m dị obere mana na-enwepụta m asị ha na achọghịzikwa m ka a na-akpọ m afa bekee ahụ kpọba m aha igbo m ya ofu onye menwu kụọ egwu nke ị ga-akụnwu ọ bụrụ ofu onye na-agba anyị bụ ya gbagbalụ gị ya oge adịghị anya onye ahụ ị na-akụrụ egwu a nwere ike mụtakwuo ọ bụrụ mmadụ abụọ na-agbalụ gị egwu oge adịghị anya ọ bụrụ mmadụ atọ ozi a na-agbasịsị ma ọ bụrụ na ị na-ege ntị na-eche mgbe a ga-asị onye ọbụla unapologetic unu mara mgbe m bido welu nya bụ okwu wee kwube unapologetic nke m na-enye nsogbu maka na ọ na-azọ ụkwụ na-azọsi ya ike ị ghọtago ọ nyanwa ọ na-eme maka enwere akwa ma akwa ma Twitter ma ihe na mpụta ndị Igbo man with some power m dee m dee okwu dee okwu m tinye igbo ofu ofu onye atati m dị one day sị m kee ihe mee mgbe ọbụla idecha ha Ị were Igbo wee dee tinye ya ya. n'igbo sị ya na ihe mere m ji- ihe mere m ji na-eti ya n'igbo bụ ka ị jụọ ị mara ihe ọ ka ị- ị gụọ ya ọ bụrụ na ị ghọtara ya maka ndị yoruba na-eme ha gụcha egwu ha gụọ na nke ha mana anyị nwa just like eh, gị na ka esi isi wee kwu anyị na-achọ please ka o wee si uchuche onye ọbụla eh, ka onye ọbụla ka hapụ ịfụtakwa gị na ị dị Mm. local ee ka na ị dị local na onye yoruba ga-eme ọ gụ egwu o ruo n'ebe ọ na-akpọ ee i o tinyeghị H ha gị mana onye onye ee, anambra kwuo ee load load road onye ọbụla achịba ya ọchị mana ọ ga-egbu n'onwe ya ọ ya amụnye ya n'imi ọ na-anụ maka o si wee dị the only thing bụ na ọ bụrụ na ị nwere ya ee, ị kara onye nwe ya mma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị ga-ekwu n'onu ụlọ ahụ ire ga-esiri ike nke ụlọ ahụ ee, ee, ee, ee, onye nke na-ekwu ya ị karị ya mma so dịka i si wee kwu ndị na-ege ntị ga redio ma ọ tv na soshal midia bụkwa ihe na mana enwere e e, e, the the effect of radio and tv cannot be overemphasized cause enwere at some point na ihe ị na-afụ n'iru gị steady on tv or radio can influence you to like the thing ị ghọtago maka my advocacy all time has always been dịka na ọ bụ na nchewe ha just like you said ọ bụ na e chewe ka ama egwu premier na abs ma ebs ma ọ bụ ebe nwa ebe nwa state owned ma private ị ma na ọ ga-afụ the light of the day but we needed to start even a na-enweziga na-akpọ digital tv online tv ebe ọ bụla ị nọ tune in so enwerọ mgbe anyị ga-eji wee chewe ha i chewe ha ị ma e, na ị dịbe serious ime ihe eche ime ike adịbeghị ị kwadoberọ ọfụma mana the the the the the the thing bụ na ama m ma ọ ụjọ ka ọ gịnị merụ na ụfọdụ ndị be anyị filu na enwere ihe a kpọ that invest na midia ka anyị ka ha pụzi imere the midia invest na media cause efilu m na ọ bụrụ na anyị akọrọ our story nobody will tell it better than us we need to tell our story ourselves so ọ bụrụ na ọ na isi ọ na isi just like esi said ka ka isi mbido si bụrụ onye yoruba africa magic igbo abụrụ ndị south africa enwerọ steshọn a sị na ọ onye igbo nwere na-epush it kan ọ bụgodị na ama egwu ka nọrọ online na-eme nke anyị na-eme digital tv we can still be pushing that content na cause i cheke echeke enwe ndị na-enwerọ fonu ga-abịa eh, mgbe ọbụla ha nọ n'ịna mana ha ha nwere tv ma ha na-ege redio the remotest part of the places nwere redio ha na-ege so I I feel na ọ bụrụ na enwe ekwube okwu anụ ọ bụrụ na enwe more infuse of okay e ruo Lagos Cool FM na ya Wazobia na ya nke nwa na ya nke nwa na ha niile ọ dị narrative ka ha na-epush ka ihe mere before e nwee mgbe anyị nwere Cosmo FM nwee mgbe anyị nwere Minaj mana ha niile megide gbanyụ ọkụ because then ha nọ na-epush all these talents mm. ọ nọgide nọgide anọchata aside so m na-ekwu na ihe mụnwa na-eche n'uche nke a sị na uche onye adịghị ya njọ na ọ bụrụ na enwe more eh, eh, advent of radio and tv eh, broadcast and, eh, in the south east na-epush our talent a ga-enwe a ga-enwe more coverage social media adịgokwe o social media adịgokwe mana even ọkwa anyịnwa bụ ka ga-epushkwa that thing on social media maka ndị be anyị na-efil na onye ọbụla mere ọ ya ka anyị ji weta gị ya today doing the business ị na-agba mbọ and na-erepkwa the culture na ka Zoro ha Illbliss ha si wee na-akwa abụ epụta ọ rapụọ n'igbo ọ kwa isi agụ wee yiri this is you are doing the business and you're repping the culture ihe anyị nya n'onu eh, nke m gba n'aka onye ọbụla pụta onye ọbụla fụ ya ga-ajụrụ m na ihe ị na-agba n'aka kedu ihe ọ bụ kedu ihe ị nya n'onu ka eke ka eke mana one aka nsi so you need, you need to

a ga- a Eziokwu. ga-ahụ a ga- a ga-eme gị a ga-ahụ ihu na ịnyụrụ ọkụ ọ ma ọ bụrụ ndị dị ka eh, eh, em, eh, politicians nwechezi sọm ụmụ stations a ma dream Yeah, ụmụ yeah. na-acha ịghọtago maka na ha Mm. nọ in politics ha nwere power ha na-abịa which of course even that in power ị nọ ị ga-agba a ka kọchara ya nwekwa ị ga- ị And when you ga-akpachara are anya in dị eziokwu. power, when you are in power, when you are a politician, what you do is that na ị ga na-agba mbọ fụ na na ị na-akụkwa egwu na-adị fa mma maka na ị kụọ egwu adịrọ fa mma ha pịnyụọ gị ọkụ n'isi e bulu fine i kwue na ihe a e bulu fine wee mado gị n'isi so in terms of the media the Nigerian factor is one of the major problems of an Igbo person then secondly bụ ndị Igbo are not necessarily into the entertainment just like Casey said the entertainment part of ndị Igbo hmm. mgbe gboo ọ bụrọ ihe a na-ere ere ịghọtago kịta Yeah. ha ka na-afụ ya it because it takes patience for you to make money in in ihe Yeah. gbasara entertainment mana ị ma na ndị Mm. Igbo bụ zụọ afịa kịta nweta gain 1 billion ozugbo kịta, ozugbo biznes rụọ ụlọ. biznes anyị rụọ ụnọ ozugbo ma ọ rụọ họteelụ ma o mee nke anụ Mm, ya ọ mm. bụrụ na ọ dị ka mgbe a na-asị gị na na a na-enwe eh, ụmụ bọyị gbaa bọyị 7 years 10 years anyị nwezi enwe ụdịrị ụdịrị taịm Mba. ahụ kịta. a na-asị gị Mba. na kedu kedu kedu isi na ị sịrị na ị na-eme ka ị na ị na-achọ ka ị mepee redio ka ị wee nọrọ 20 years ka ị wee mara ma ọ ga-enye gị ego kedu ihe ị na-akọdị bụ ife a ịghọtago so that hmm. patience that that that that eh, eh, syndrome of now now now syndrome anyị nwezi kịta onye nọ 20 years a na-ajụ ya nna kedu moto i gogo kedu what are you doing what are you ihe i mepụtago ụmụaka na-eme ife niile a ga-eme e wee na-ebute ego ihe anyị ma bụ celebrate them they are making money nwa ọzọ ị chọrọ iji morals bụzụ ga-ajebelụ

after the war ihe niile bụ out out out out out e je zụta ego a chọta ihe afọ ga-eri so ihe ọ bụla ị na-eme ihe a ga-ajụ gị bụ the survival mechanism kedu ihe ị na-asurvive kedu ebe ị na-anagala anya ego ka ị na-achọ imebe ihe ndị Igbo ndị Igbo bụrụ nomads we go out after the war everybody is leaving to go and chọọ ife nya na ezinụlọ ya ga-eri esi m ya onye igbo ndị igbo nọ ebe niile n'ụwa ịghọtago so that hmm. that scatter scatter na-apụ na-apụ ma ị mịakwana na n'ụnọ ka a na-achọkwa wee achọkwa hmm. wee ka e si ekwu ya hmm. were na so ọ nya mere anyị anya anyị dị n'iro karịa n'ụnọ anya anyị bụ ilo ilo ka ka a ga-esi pụọ gaa chọta ife ụmụazị ga-eri ọ bụrụzi ka ka m ga-esi nwee ọba ji ọ bụrụzi ka ụmụ ihe ndị a bụ eziokwu ọ ga-abụ anyị negasịcha anya anyị ahụ ebe nsogbu sicha ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị wee gwa onwe anyị hmm. eziokwu so the question becomes what can I do as an individual if it is important to me ọ ya mee m ji sị gị that I made some some serious decisions

ma- mass communication na-eme broadcasting mana taa ị jụọ m kedu onye ị bụ aga m ebu ụzọ sị gị artist before nchetebego m ga-agụ Ezo. artist gụọ festival manager maka ọja festival tupu m echete Eziokwu. m echete na m Ne- bụ ne- ne- broadcaster broadcasting. Eziokwu. Whatever. So it now boils down to when we tell ourselves the truth, these challenges are there. It's not ọ bụrọ ọ bụrọ na-akọli akọ. The Nigerian Mm. factor is there for an Igbo man to own a media siri ike. o siri ike onye ahụ nọkataba ọ jụbazi onwe ya why do I even need ememe ihe ọjọọ ememe ihe Yeah. ọjọọ wee banye ebe a you know so the, the, the nigerian system and the nigerian law niile dị so crooked amaghị m ma m ga-akpọ ya akpọ that is not balanced at all so Eziokwu. ife esie ya dịka onye igbo especially the media na akụọ akụọ gị baton ị mala ebe ị ga-anọ

ọkwa anọla ebe anọ ama m ebe anọ na-ekwu mana ọ ga-agazi Yeah. ụwa niile. ọ So na-aga we ebe can niile actually eziokwu think that way and look for other Eziokwu. ways. Maka during the war, Eziokwu. it was through the radio ka a na-agbasalụfe ozi. The Biafran Eziokwu. radio, e kwuo okwu na Biafran radio, ndị Igbo anụ ihe a chọrọ ikwu. Mana Eziokwu. kịta, what is that medium eji agwa ndị Igbo okwu? Ị ghọtago? So otu a anaghị emekwa na Biafran radio, ndị Igbo anyị anyị chebe let us be sure ọ bụrụ na e nwee a huge mm-hmm. number say this is important to us i think na ndị ọzọ ga-ebido tinye ebe ya anya n'oge

enyi na ịma na ị nọ mụ na gị fụkwa anyị na-adị akọ ụdị akụkọ a mana anyị sị ka anyị chịkọta ya ọnụ ka etinyekwe etinyekwe ndị ọzọ ka a kpatụdị nkata ọ ga-abụ ka e wee project onwe anyị so kee ka ị si wee fụ na a ga-esi wee kọwa onye ụwa wee onye ukwu wa ọ wee daba e wee promote odi eh, igbo talent ihe a wee bri wee bridge the gap ọ wee daba ya cos on the topic anyị si wee gaa na eh, doing the business and the eh, repping the culture ọ na-abụzi onye rep gba culture a sị sị kpụta ya ka e gbuo maọbụ onye ahụ erezi aka decide ya nna ihe a m na-eme enwekwa isi ka m switch ya side maka na m adị enweta the support and ihe niile m kwesịrị inweta kee ka a ga-esi wee mee ka ọ ka mma Okay. Um, let me just add something to the last point. Okay. Okay. As per the media and

Mm. Why don't you think of a way to start a podcast and also record it and put on YouTube, explaining in detail, you know, Mm. Igbo culture, Igbo music, different like generally, yeah, a na-akpọ egwu ndị Igbo high life generally. Mm. Ọ gịwa bụ ụwa na-enwe ya bụ egwu ekpili, Egwu nwa na-enwe ekpili, ya bụ- nwa na-enwe ya bụ egwu ogene. But ogene. to the outsider, ofu ihe ka ọ na-akpọ egwu Igbo.

you know Igboness ọ bụgodu oyibo ka i ji ka i ji ka i ji asụ ya ọ bụgodu oyibo Mm. wee na-asụ ya kọwaa ya in such a way na onye abụrọ onye Igbo nụ ya ọ- ọ dị inquisitive ọ chọọ ịma more you understand the person Mm. want to take you down to Abia State to know why this is like this. Let me just tell you a very personal story. Um, I was a guest some time ago na

There's a difference between development and modernization. Two different things. You understand? Ọ bụrụ na onye ọcha lụrụ ihe butelu anyị now, you buy it, Anyị you na-akụ accept. aka. Eziokwu, I- I'm not better now, eziokwu. but ndị be anyị mere ya, ị sị na ọgwụ ka ọ bụ, na ọgwụ nke ha nke. Ọ bụgodị ọgwụ ka ọ bụ, it is still science in a way.

eziokwu development modernization anyị lụọ ụlọ elu anyị asị n'obodo na-edevelop that is modernization development is when you take you the thing you have inside of you and Mm. and develop like build on it you know have it evolve yes we can steal Mm. technology from here and there to Mm. improve on what we have already Mm. it is developed like farming if you, before mgbe gboo a na-eji i nwee ọ sọ gị ana gị bụrụ 13 hectares of land Ị aka ka ị ga-eji ga-akọcha with ọgụ. Eziokwu. You understand? But these days now, Mm. a lụpụtago tractor. Tractor is a technology you borrow from somewhere and still Yeah. yeah.

But So, modernization, ọ- now, so ọ- ọ ya basically, ka anyị na-ekwu. a lot of the things I am maybe is how to Mm. inculcate, you know, modernization to develop what we have. So, for instance, it will be an is- interesting. I know some of my uncles now, brother, and body kata de kata. e sendịa gị ego sị gị jee afịa that was before mm. iTunes and co before ndị be anyị mm. uploaduwe egwu online mm. e sendịa gị jee afịa any Igbo CD ị fụ ọ sị ya bụ 100 weta m ya sendịa sendịalụ fa ya there because they want to listen to these things these days they go to, to listen to it now egwu i tinye na YouTube na egwu Igbo i tinye na YouTube now ka ndị Igbo bi na Anambra bụ ihe na-eji enye n'ihe ka ndị Igbo bi na Naịjirịa bụ ihe na-eji enye n'ihe it is mostly uh-uh. people in the abroad so whatever you're doing is not for your locality now you're trying to export uh-huh. your culture so everything you're doing is the radio station ewerọ is not an excuse you can start podcasting you can start doing vlog on on YouTube on Facebook like social media will give you the platform you know, to sell yourself more than even the traditional radio that is stationed in a place for a locality will, will do for you. ndị a ga ha achụpụ anyị again daalụnụ anyị ekenekwa unu for ịbịa today ịkọmụtụrụ anyị ga-acontinue nkata a mgbe na-adịghị anya Amarachi nwaanyị ọma ekenekwa m ada igbo anyị ji eme ọnụ odogwu ka esi ekenekwa m unu for unu nwee bịa sonyere anyị today ee anyị ga-eme before ndị anyị nọ na be ha achụpụkwa anyị ege na anyị ka ga-akọntinu mgbe na-adịghị anya anyị ga-enyekwa unu invite ka unu bịakwa ka anyị kpatọpụ nkata na agụrụ ogologo ekute ume ebidokwa ọzọ ee ekenekwa m unu daalụkwanụ nke onye na-eme ya jisi ike oo oo daalụnụ ngwa ka ọ dịnụ mgbe ọzọ emesịa